Ee, ndị Igbo ekele m ụnụ especially ndị Anambra ee anyị afụgo ife na-ewere iru akwụkwọ concerning Soludo na mgbachi a gbachiri main market Ọnịcha ama m ife bụ na ndị Igbo anyị especially ndị na-achị anyị achọghị ka ndị mmadụ zuo ike ṅụrụ mmiri tọgbọ iko ihe gbasara insecurity n'ala Igbo this small peace ndị Igbo enjoyed this just this December gara aga ka a ga-abata arọ ọfụụ a enwewe ndị efeeliri na that peace e enjoyed na ọ dịrọ mma at all ọ bụrọ the best na ọ kakwa mma ka a laghachi back to Egypt a ga continue ngwa ebe a kwụsịrị threat a na-abịago aka nri aka ekpe kịta afụgo m vidiyo ebe e gburu isi mmadụ dewe wute akpati ozu dee leta dewe sị na return of unknown gunmen part 4 ka ife na-emedi ndị na-achị be anyị that na ha amaghị how to engage the public diplomatically security adịghị na be anyị ọ dị na Naịjirịa ka o ji adị n'ala Igbo ala Igbo ọ bụ the worst security adịrọ so that the people the poor masses ha nọ in fear ama ndị a na-eze ha nọ in fear nwanne Monday anwa a sị no sit at home gọọmenti kee the proper assurance and security operations or logistics ị ga-ene anya sị na ihe a bụ very good strategy gọọmenti debere for ịsecure life ndị mmadụ na property ndị mmadụ before i wee na-agwa ndị mmadụ enye ndị mmadụ orders ngwa kpọpee shop gaba your normal business on Monday on Monday a na-enye all kinds of security threat onye apụtakwa n'ezi see we know that na Monday sit at home na-affect economy ala Igbo ị gaa n'ala Igbo kịta most of investment a na-ebujezi Asaba watch na Asaba ị fụ ka Asaba na-edevelop n'ike n'ike n'ike n'ike ebe ahụ estate everywhere Obi Cubana mbọsị a lee ụdị ife the kind of video and the kind of picture of ife ọ chọrọ ịrụ ebe ahụ the kind of developed city ọ chọrọ ịrụ na that place ife niile a bụ because of security threat dị n'ala Igbo mana the reality bụ na ndị na-achị be anyị know what to do ha ma ife bụ nsogbu a maazị Nnamdị Kanu ka na-ekwu maka ya ọ nọ na prison kịta abi ndị chọrọ ka ọ nọrọ ebe anwa ha ga-efeel na fa enwetaghị ife ha na-achọ but that is not the end of it. ọ bụrọ the end of it iwe dị ka ndị mmadụ n'obi and the beginning of this year abụrọ the right time for this thing timing of all these things is very important it matters a lot amarọ m the sensibility of ndị na-achị anyị ka ha si eche I don't think na Anambra bụ the only place a na-enwe this sit at home matter ọ bụrụ na ị ga-enwe ka ị ga-esi wee mee ndị mmadụ ka ha bido gawa their normal business on Mondays o kwesịrị ịbụ this kind of show demonstration of gọvanọ ya na-akpagharị na-eme ka as if na na-eme ka tigbuo zogbuo by force a agbachisi shop mekwa ebe ịgbachi shop ndị mmadụ na this kind of hardship a dị na Naịjirịa you lock down shop ndị mmadụ for one week rent a na-eri dịkwa aghọtara m ka ị palliative ka ife ị ga-eme ndị mmadụ ndị nwere ụmụazị fa na-enye nni ndị ga-akwụ ụgwọ ụlọ just the beginning of the year a na-akwụ school fees parents na panic how to get money to pay school fees all kinds of bills people are returning from the festive period after holidays too many akwamozu all kinds of expenses and bills people na return to their shop bụ the only way guarantee ha ga-eji wee bido recover ba beginning of the year ị sị na ị ga lockdown so ya lockdown shop ndị mmadụ for one week government that's supposed to be supporting people helping people this kind of hardship ụdị ọchịchị ụdị ọchịchị ọjọọ Tinubu anyị nọ n'ime ya na ife ị ga-eji wee kpọọ ndị mmadụ iru this new year e wee bụrụ ịgbachi their jobs their livelihood ama m ma ị makwa the kind of poverty you want to throw people into the kind of hardship more more severe hardship and and agwa ghọtara m that the government want to throw people into now at the same time o raisebego security threat already small small a na-enwere threat here and there before you know it gbawakwa egbe ka esi agba before egbe a na-agba ama ndị bụ ndị na-agba ya adụsị ya ọ dị faceless as far as I'm concerned a kpọọ ya unknown unknown where a ma ndị bụ ndị na-agba the egbe so gọọmenti should know the right thing to do ha gaa n'azụ engage ya ndị mmadụ you can engage the market leaders behind the scene e wepụkwa na ọ ga-abụ ihe public a gaa n'azụ na-akpa ya akpa kpaa ya na udo e nwee dialogue n'azụ na ndị na-emekwana ihe a ndị you know na-agitate ọ ndị Igbo na-ewe iwe ị ghọtago anyị ncha niile chọ ka Maazị Nnamdi Kanu pụta nwa nwoke ka ọ bụ onye nke anyị ka ọ bụ ihe ọ na-azọ freedom ma mmụọ ma mmadụ gọvanọs everybody ị ghọtago must put hands together ka nwanne nwoke ahụ wee pụta enweta ndị si ma Amerịka ụmụnne anyị si Amerịka na-abịa take the risk take the expenses si all the way from America bịa Sokoto ga leta ya politicians na-aga Sokoto gọvanọ Abia steeti agago Sokoto ga leta ya so onye na-eti mkpu ka nwanne anyị nwoke ahụ pụta bụrụ ihe ọjọọ ọ bụrụ ajọ mmadụ a sị onye Igbo it doesn't mean na onye ahụ dị against gọọmenti ọ bụrụ ife ọjọọ ka ọ so ọ bụrụ na ndị Ọnịcha ndị main market na-agitate nwanne anyị nwoke pụta na ha chọghị imepe ashịa on Monday ka a na-eme ya obere like that ị ga-ebufe egwu oho freedom of you know all their right If- if shop it belongs to you when you feel like to open it you open it mbọsị ị chọrọ ịkpọpe hapụ ete awa so at least gọọmenti should go and do the right thing e nwere the tap root of the problem so that does not solve problem n'enu enu ị ghọtago and ndị a na-achị anyị na-adị very reactive instead of being proactive ife bụ the main cause of problem ha ga-esigodu n'azụ deal with it the root the root cause gaa n'azụ ọ bụrụ e nwee ndị a ga-eme ka obi dị fa mma ma ife effort a ga-eme ka nwanne anyị nwoke a nwee ike pụta e mee ka effort a doo anya the effort of ịgbachi shop ndị mmadụ bụ ije na-enye force na-enye order na-enye tigbuo zọgbuo ụdị effort nwekwara ike ime for nwanne anyị nwoke ịpụta a ga-afụ ya people will see it I think that one is enough to even calm people anger more than hey gbapee shop gbapee shop it's as if we are now mocking onye e ji eji eji elugo ma ọ na-amock ndị na-eme ka ọ pụta na-agba mbọ ka ọ pụta so that's what I, I want to say so ụmụnne anyị onye ọbụla bikonụ ka anyị si calm down ị ghọtago and then ndị gọọmenti mee ka vidiyo a ruo ndị gọọmenti especially nke na-achị Anambra ya calm down ọ bụrọ sọ Anambra bụ steeti nọ na South East sị calm down slow kenu down bikonụ ka ndị mmadụ zutetụkwanụ ike small ee n'ọsọ nke a gbara agba bikonụ, ka peace ya na-abatatụ small ka nwee ike lasị ara anyị ekelekwara m ụnụ ọ Prof na-ekwu tụsaa vidiyo a